balimaw assalamu alaikum an sira hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la sɔgɔmada in na n ye video dɔ kɛ j'espère que m'a dɔn a taara a ma taa sais pas n taa n y'a jateminɛ cogo bɛn n tɛ sera ka video ɲɛ sais pas n t'a dɔn fɛn sugu min kɛra a la quoi ɛɛ n balimaw bɛ yafa n ma n balima maliyɛnw bɛ yafa n ma ala kosɔn kira kosɔn parce que n bɛna kuma bi cogo min na n bɛ nɛri la ne famana ka video kɛ presque a bɛ san kelen bɔ sisan a tɛ k'a fɔ mali ko la ko n ye n sen bɔ non video video in cayara trop video kɛla cayara mais c'est pas grave bɛɛ n'i ka initiative o fana bɛ kɛ fɛn dɔ ye ka mɔgɔw kala ɲɔgɔn na fana fana bɛ kɛ fɛn dɔ ye ka mɔgɔw hakili dayɛlɛ et puis ani baara tacogo c'est pourquoi n ye ralanti dɔɔni mais en fait mali bɛ yɔrɔ min na bi bi in na tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ se k'a muɲu an tɛ se walahi an tɛ se ala b'a dɔn an tɛ se kira b'a dɔn an tɛ se mali bɛ yɔrɔ min na bi k'an sigi ten k'an da da an tɛ se an tɛ se an y'a mɛn ko résultat bɔra bɔra cogo min na an y'a bɛɛ mɛn an y'a faamu fana mais a ma ban a ma daminɛ a ma daminɛ walahi kuma bɛ yɔrɔ min kan bi anw bɛ jɛ ka yafa deli 2013 mɔgɔ o mɔgɔ ye kanpaɲi kɛ IBK ye anw bɛɛ b'o la an bɛ jɛ ka yafa deli maliyɛn denw ye ka yafa deli ala kosɔn kira kosɔn an ye mɔgɔ o mɔgɔ tɔɔrɔ parce que nin tɔɔrɔ ɲɛ mɔgɔ minnu jɛra ka kanpaɲi k'a ye an bɛɛ bɛ a ɲini ala n'a kira fɛ k'a ɲini aw fɛ maliyɛnw aw ka yafa an ma ala kosɔn 2013 anw bɛ taa kanpaɲi kɛ IBK ye wagati min 2013 an b'an ni di IBK ma wagati min ala b'a dɔn kira b'a dɔn jɛma sɛrikili kɔnɔ bɛɛ b'a kalama ne ye min kɛ ala b'a dɔn kira b'a dɔn rpm mɔgɔw b'a dɔn en 2013 an y'an nin di hali muru kɛra ka ne sɔgɔ 2013 ibk nɔfɛ ne tun bɛ se ka sa ibk nɔfɛ en 2013 mais an b'o kɛ wagati min na 2013 anw yɛrɛ ɲɛ na ko ibk ye silamɛ ye mais an y'a sɔrɔ silamɛ tɛ an b'o kɛ wagati min anw yɛrɛ ɲɛ na ibk ye maliyɛn ye mais an y'a sɔrɔ maliyɛn tɛ an b'o kɛ wagati min an yɛrɛ ɲɛ na ibk ye halala ye mais an y'a sɔrɔ kabini ala k'a bamuso da furuji ma bɔ a ba kunna ibk sɔrɔla ten c'est un enfant de la rue ibk c'est un enfant de la rue anw y'a sɔrɔ kolabanna don mais ɲamɔgɔden tɛ ko laban a ni mɔgɔ o mɔgɔ jɛra aw k'a lajɛ bani mɔgɔ o mɔgɔ y'a dɛmɛ a y'a bɛɛ bila ɲamɔgɔden anw ɲɛ na halala don mais ɲamɔgɔden tɛ ko laban kolabanbali don mais an kun t'a dɔn 2013 ko a bɛ ten mais an y'a miiri ko mɔgɔ don ko a bɛ hinɛ mais an y'a sɔrɔ dulomina don hali dulomina dɔw fana bɛ o bɛ hinɛ dɛ mais ale bɛ dulo min min hinɛ t'a dusukun na an y'a sɔrɔ ibk jɛnɛyakɛla de don ala kira ko ko mɔgɔ ko n'u b'a fɛ k'i sonjugu fɔ a ma se u k'a bɛɛ fɔ kelen kelen ko a y'a fɔ dɔrɔn n'u y'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko karisa k'a tɛ malo n'o kɔrɔ n'u ko k'i tɛ malo diɲɛ sɔn bɛɛ b'o la awa diɲɛ sɔn bɛɛ bɛ ibk la mais ibk an bɛ min f'i ye ɛɛ sumi y'a ka déclaration kɛ an y'a mɛn ibk c'est-à-dire i ka kan ka musa tarawele ɲininka a ma sa a bɛ balolen maliyɛnw ye mɔgɔ sugu min ye dɛ i ka kan ka musa ɲininka yanni i ka taa c'est-à-dire n t'a fɔ i ka taa exil demander dɛ parce que i tɛ maliyɛn ye n'i taara pays wɛrɛ la mali yɛrɛ la i bɛ exil de la parce que i tɛ maliyɛn ye walahi n bɛ kali ala la keyita jamu min dalen b'i la haramu a bɛ sɔrɔ u ye cɛ dɔ de jamu ta k'a da i la k'a fa tɔgɔ da i la parce que den tɔmɔnenw cɛ minnu ma den sɔrɔ u b'u gɛrɛ u yɛrɛ la k'u tɔgɔ da u la k'u jamu da u la e ye den tɔmɔlen de ye sinon keyita jamu min b'i la keyita den halala sonjata si halala a tɛ k'i komi IBK e ka nin cogo ça jamais jamais de la vie hali ni c'est-à-dire ni mɔgɔ min y'i ye k'i faamu kosɛbɛ kosɛbɛ k'i jogo lajɛ maliyɛn den jogo tɛ ta maliyɛn den halala yɛrɛwolo mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔla furu kɔnɔ furu den o tɛ kɛ e cogo la IBK ça jamais i ye zon i ye kalontigɛla ye i ye nanbaratɔ ye i ye filankafo ye i ye kafiri ye i ye jɛnɛyakɛla ye i tɛ yɛrɛwolo ye IBK mais i ka kan ka musa tarawele ɲininka maliyɛn na nous on est déterminé à jamais an b'i kɔfɛ yan bi IBK i ye kabako de lawuli walahi i ye kabako lawuli i ka mɔgɔw bɛ yan i ka kilanw bɛ yan c'est-à-dire an bɛ kɔnɔli de kɛ mali la dɔrɔn a bɛ kɛ manamana don de ye min bɛ se min na bilahi i ka mɔgɔlankolon den minnu bɛ yan mandela sise ninnu n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ kɛ manamana don de ye Mandela bɔra ka manamana kan minnu fɔ arasita ma aa Mandela eh Mandela ça c'est ne yɛrɛ ne yɛrɛ faransi sigi la ne yɛrɛ ne kun dalen bɛ mɔgɔ min na vidéokɛlaw la faransi faransi tɛ dɛ ne kun dalen don mɔgɔ min na ka tɛmɛ Mandela e don walahi e b'a la walahi et puis n delila k'a f'i ye marche dɔ la mais ne yɛrɛ kun t'a dɔn ko Mandela sise jamu b'i la ala kama n b'a ɲini i fɛ o bɔ a la sise o bɔ a la sise mande mɔri don n'i ko sise mande mɔri ala kama sise bɔ a la Mandela an b'a fɛ i ka tila ka bɔ k'i yɛrɛ expliquer i ye siya sugu min ye k'i siya fɔ mɔgɔw ye sinon sise jamu b'i la tu n'es pas un vrai sise non non non un vrai sise tu n'es pas i t'o ye o bila parce que hali n'i yera ni e ma mali drapo ninnu de da i yɛrɛ kan ni e m'olu de da i yɛrɛ kan a tɛ dɔn k'a fɔ k'i ye maliyɛn ye non non non parce que maliyɛn joli t'i la i ye siya sugu min ye bɔ i k'i yɛrɛ ɲɛfɔ e b'a dɔn pɛrɛ e ye kuma minnu fɔ Mandela e yɛrɛ ni ala cɛ yanni i k'a fɔ mɔgɔw ma ko ka arasa bila ka taa tawudeni ou bien ka samara sen kelen kɛ k'a bon arasa bɔra yan e y'i ku kɔrɔla ta ka t'i sigi arasa kɔrɔ mun na e ma buguni sanbara sen kelen e kelen ni arasa kelen bilahi a b'i minɛ k'i biri ka kulusi bɔ i la ka musoko k'i la e kelen arasa kɛrɛ bɔn arasa k'i sen bɔ a la arasa a ka elemanw bɛ faransi sigi la yan an kelen kelen n'a bɛɛ mandela bilahi kana lajɛ i ka bon walahi n ye n kali fɛn na min ye ala ye ni n ka kalilen fɛn tɛ e ni ne e ni ne ni faransi kɛcogo tɛ e ni ne han walahi n bɛ kulusi bɔ i koda la ka musoko k'i la nɛ mɛ an k'o bila kɛrɛfɛ parce que yanni i ka jigin arasa la ou bien ka kɛlɛ kɛ e ye video kɛlɛ arasa tun bɛ video kɛ yanni i ka jigin arasa la fɔlɔ i bɛ jigin i ba de la ko mun na arasa bilala e ɲɛ i bɛ t'o de ɲɛɲini kɛlɛ b'i n'i ba de cɛ i bɛ t'i ba de ɲininka ko mun na arasa bilala e ɲɛ

mɔgɔ pour que k'i ka i ba k'a dɔn k'a fɔ k'i ba ye furu muɲu ka furu sigi ka muɲu a cɛ ye k'i ba m'a cɛ kɔli ta fewu pour que i k'a dɔn a tɛ dɔn f'i ka bila jama ɲɛfɛ a tɛ dɔn f'i ka bila jama mara la n'i bilal'o la de a bɛ dɔn n'a y'a sɔrɔ i ba y'i muɲu furu la ka furu sigi ka du ta k'a sigi a kunna n'i bilala jama ɲɛfɛ i bɛ jama ta k'a sigi i kun mais n'i ba kun b'i jɔ de k'a cɛ kɔli cɛ n'i ba kun b'i cɛ kɔli de ta i bɛ ka n'i ba kun bɛ k'a cɛ kɔli de ta walahi n'i bilala jama ɲɛfɛ foyi t'a la ni maloya kɔ parce que i tɛ se jama kɔrɔ c'est pour que o de kɛr'e la i ba ma ɲuman kɛ i bɛ kan min fɔr'e ye kabini ala ka diɲɛ da a ɲɔgɔn ma fɔ perezidan ye abada awa a tɛ fɔ perezidan ye an b'a ɲini ala fɛ mali tɛ dɛ diɲɛ yɔrɔ si nin ɲɔgɔn hali donald trump min mɔgɔw bɛ dɔ fɔ a ma donald trump ka fisa ni e ye an yɛrɛ t'a dɔn e ye mɔgɔ sugu min ye an i tɛ soma ye i tɛ silamɛ ye kafiriw yɛrɛ fana ka fisa n'i ye ne yɛrɛ t'a dɔn e ye mun mɔgɔ sugu ye n'an bɔr'o la sumeyilu bubɛyi mɛn parce que ne tɛ kuma ninnu dɔw fɛ i bɛ ka i bɛ ka ka jɛnɛyakɛla ɲɔgɔnw de don Aguerlef ninnu fɛ amadu koyita presque o y'u ka muso bisinesikɛlaw de ye c'est-à-dire an tɛ jigin olu la quoi mais n bɛ kelen dɔ f'aw ye dɔrɔn maliyɛnw maliyɛn halaladenw yɛrɛwolodenw n bɛ kelen de f'aw ye cɛbakɔrɔ n'i siranna saya ɲɛ c'est-à-dire jɔnmaya bɛ k'i la n'i siranna saya ɲɛ u b'i minɛ k'i kɛ jɔn ye n bɛ message lancer mɔgɔ dɔw ma kami b'u ɲɛfɛ c'est à dire kamiw bɛ ɲɛfɛla de lajɛ kamiw u b'u ka ɲɛfɛ kami tɔn de lajɛ min bɛ bila u ɲɛ dɛ u b'o tɔn de lajɛ ka taa nɔfɛ n bɛ appel lancer Soumaïla ma n bɛ appel lancer Oumar Mariko ma Barou n bɛ appel lancer i ma walahi kabini Ala k'i da i ma siran Bathily n bɛ appel lancer Moussa Sinko n bɛ appel lancer Mountaga Tall Choguel Kokalla Maïga tous les candidats n bɛ appel lancer a bɛɛ lajɛlen aw ka jɔ aw cɛya jɔyɔrɔ la walahi an b'aw kɔ fo saya anw jɔlen don saya de kan IBK ci bila i ka mɔgɔ minnu bɛ yan ci bila u ma joona dɛ ni karo kɛla mali la don o don a tɛ kɛ komi kɔdiwari ta kɔni a tɛ kɛ ten dɛ ka boli ka na yan non non non karo mana kɛ mali la i ka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yan an b'a bɛɛ ka yɔrɔ ɲini kelen kelen walahi a fɔra k'e banabagatɔ dalen bɛ yan an b'a ɲini ala fɛ i ka to bana in na n'i ma to bana in na ala kan'a to i ka wuli ka se ka ko k'i yɛrɛ ye yɛrɛ parce que i ye maliyɛnw tɔɔrɔ fo n'a y'a sɔrɔ i ma maliyɛnw tɔɔrɔ fo n'a y'a sɔrɔ i ma suɲɛni de kɛ nin élection in na fo n'a y'a sɔrɔ i ma nanbara de kɛ nin élection in na fo n'a y'a sɔrɔ i ma maliyɛn denw ɲɛji bɔ IBK n'a y'a sɔrɔ i y'u ɲɛji bɔ ala k'i to bana in na ni ala m'i to bana in na ala k'i kɛ c'est à dire ala kana hɛrɛ d'i ma ala ka dɔ fara bana in juguya kan ala kan'i faga sisan dɛ parce que n'i fagara sisan c'est à dire dimi bɛ mɔgɔw la quoi i kana faga sisan labanko jugu ala k'a ɲɛsin i ma i n'i ka denbaya bɛɛ o kɔnɔna na kandida minnu n ye min tɔgɔ fɔ n ma minnu tɔgɔ fɔ a ye a c'est à dire a ye kɛ cɛ ye quoi a ye jɔ n'i y'a mɛn an tɛ an dusu sigilen don bi bi na an ɲɛ bɛ aw la mais a ye jɔ Ras an bɛ min ɲini i fɛ i da ka sini fɔ ka ni ko filɛ nin bilakoro ninnu na dɛ mandela ninnu ni kirikara ninnu i b'a dɔn sungurunba den wololen min bɛ yan fɛ min taara ju feere la ameriki kɛ Oumou Samaké c'est à dire parce que ne t'a fɛ k'a tɔgɔ fɔ mais ne ko n b'a ɲini danni ani basi fɛ u k'a to yen a taara ju feere la o ma jɛya la parce que mɔgɔw c'est à dire ko duba n'a fɔra i ye ko duba n ka du bɛ kilomɛtiri kelen bɔ tɛ non non non o tɛ duba ye duba ye marali bɛ du min kɔnɔ mais n'i bangena k'i bangebaaw sɔrɔ min na i b'o de kɛ e bangena k'i i ka paranw sɔrɔ jɛnɛya de la e fana taara ju feere la ameriki c'est à dire a ma marcher i bolo cɛw ko k'u t'i fɛ n'i hakili b'a la i delila k'a fɔ i ka video dɔ la ko diɲɛnatigɛ kɔnɔ k'e ɲɛ a tɛ mɔgɔ la arasa ko ka di mɔgɔ min ye k'e bɔ o tɛ yen mɛ anw hakili la diyaɲɛ min don faso diyaɲɛ de don mɛ an kun t'a dɔn k'e e b'a nɔfɛ fo a k'i kɛ de e n kɛ n t'i kɛ o sera kɛlɛ la mɛ arasa kelen tɛ o i taara ju wɛrɛ la ko i bɛ k'a fɛɛrɛ minnu ma n k'olu fana bannen don i la n k'e bila kɛrɛfɛ parce que importance t'e la fɔlɔ importance foyi tɛ e la c'est pas la peine quoi i y'a faamuya nin yɔrɔ la n bɛ ibrahim yatasaye fo jogoramɛkɛ hɔrɔn dafalen ne ye garanke de ye walahi ne ye jogoramɛ garanke de ye anw faw bɔra gajaba de ka na sigi jangunte kamara ne ye jogoramɛ garanke de ye i yatasaye walahi i ye cɛ duman de ye walahi i ye cɛbakɔrɔ ye nin yɔrɔ in na n bɛ amara fo amara bacili n b'i fo walahi n ka foli bɛ cdr membre bɛɛ lajɛlen ye ko k'a bɛ kɛ tan tan de ko hɔrɔnya bɛ kɛ tan tan de ko yɛrɛwoloya bɛ kɛ tan tan ni n bɔra yan ne bɛ n yɛrɛ terikɛ fo jali fili i tunkara n ka foli b'i ye walahi ni n bɔra yen n bɛ sukɛri fo n bɛ solo tamani fo ɛɛ jɛnɛ n b'i fo fo dan tɛ foli min na cdr mɔgɔ bɛɛ lajɛlen n bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɛ n bɛ min kelen fɔ ibk a fɔra ko n'i bɛ sa joona ɲini dɔrɔn k'i k'a ɲini ɲamakala kunda anw ye ɲamakalaw ye mɛ ne tɛ delili ɲamakala ye dɛ ne fa ye n dege baara de la anw sɔnnen don saya ma bi anw pɛrɛnnen don ka jɔ saya kɔrɔ bi anw pɛrɛnnen don ka jɔ saya kɔrɔ bi sisan kɔni a jɛra o e ka ɛlɛmanw bɛ yan ayiwa opposition ka élément bɛ yan anw bɛ yan n'a dabɔra mali la dɔrɔn an bɛ yan an bɛ ɲɔgɔn minɛ an bɛ ɲɔgɔn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ dɔn faransi o faransi mɔgɔ tɛ se ka tunun mɔgɔ la non non non an bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ dɔn yan kɔnsila in tɛ ani ambasade an b'a bɛɛ jeni yan ni ala sɔnna ma inshallah an y'a ɲini masa rahamani fɛ e ka taa fɛ dɔrɔn parce que a fɔra ko ni diɲɛ laban sera ko ɲamɔgɔdenw de bɛna kɛ maralikɛlaw ye olu de bɛn'u ka fanga oblige mɔgɔw kan u tɛ hɔrɔn tɛ yɛrɛwolow tɛ u ni hɔrɔnya ma si o de ye ibk ninnu ye parce que u bɛ don e kan ni silamɛya de ye mɛ a ka cogo lajɛ bani aw yɛrɛ ka ibk lajɛ sisan aw ka 2013 lama ka ibk lajɛ k'a lajɛ sisan i b'a dɔn hɛrɛ kɔni t'a kɔ ka jamana wari bɛɛ suɲɛ mɔgɔlankolonden tɛ kɛ foyi ye ni mɔgɔlankolon tɛ ibk n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ a bɛɛ mɔgɔlankolonden a bɛɛ musokolonden a bɛɛ faso jugu a dɔw yɛrɛ tɛ mali maliyɛn yɛrɛ n'a fɔra k'i bɛ jɛnɛya kɛ se c'est pas diabolique c'est vrai parce que a fɔra ko karimu sɔrɔla ten de o kɔfɛ de furu kɛra o mais nin ye résultat ye dɔ wɛrɛ fɔ nin tɛ pasi ni yɛrɛ tɛ i bɛ dɔ wɛrɛ de fɔ nin tɛ pasi nin tɛ pasi mali tɛ yan nin tɛ pasi mais n'i ka kɛgun i dun man kɛgun i ye naloma ye a fɔr'i ma ko birama lagalaga to birama an ma dɛmu ni cɛbakɔrɔ bɛ kuma daji bɛ ka bɔ a da a bɛ k'a da a nɛn filifili i ko i ko i ko basa i tɛ fɛɛrɛ kɛ i kana kɛ gbagbo ɲɔgɔn ye boubèye criminel minnu bɛ kɛrɛfɛ zon ninnu n b'a f'i ye bɛɛ bi n'an bagar'olu olu ma parce que k'olu de bɛ k'i cɔrɔ i yɛrɛ de bɛ k'i yɛrɛ cɔrɔ i bɛ kɛ gbagbo ɲɔgɔn ye ka t'i minɛ wonin kɔnɔ k'an sen dig'i kɔnɔ walahi a bɛ kɛ ni ala sɔnna a ma a bɛ kɛ e kɛ t'a fɛ si bantɔ kɔnɔ a tɛ ladilikan mɛn ni ala sɔnna ibk e siya bolo bɛɛ a ka kan ka kɛ cogo min k'e siya bɛɛ minɛ hali an kan'u faga mali kan u joli ka bɔ mali la haramu k'u bila avion kɔnɔ k'u fili avion fɛ e siya bolo bɛɛ an tɛ ala dali e siya ka bugu mali kɔnɔ siya juguden i n'i nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ a bɛɛ siya jugu mɔgɔlankolonw c'est à dire ne yɛrɛ t'a dɔn hɔrɔnden yɛrɛ ne kan'a fɔ hɔrɔnden parce que an mɔgɔ tɛ a lajɛ bani président ninnu fɛn fɛn ye candidat ye bɛɛ baara dɔnnen don bɛɛ siya dɔnnen don bɛɛ ka mɔgɔ dɔnnen don mais ibk mɔgɔ ma e dɔgɔnin ye an ma i ka fami ye e nana cogo di e ka fami bɛ min i ka dugu bɛ min i ka du bɛ min c'est pourquoi n bɛ k'o fɔ mɔgɔw kana c'est à dire n ka kuma ye c'est très clair mɔgɔw k'a lajɛ sa ibk ninnu dɔw bɛ sɔrɔ c'est à dire den fililenw de u b'u ta ni cɛ ma den sɔrɔ i bɛ den dɔ ta dɔrɔn k'a lamɔ i fɛ yen i jamu bɛ d'a la c'est pourquoi fana mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko c'est à dire den dɔw bɛ yen fa jamu bɛ da den caman na k'a sɔrɔ fa den tɛ c'est à dire ibk ninnu an t'u siya dɔn quoi sinon maliyɛn tɛ sɔn nin ma donc n balimaw ɛɛ nin de tun bɛ n fɛ k'a fɔ aw ye fɔlɔ fɔlɔ ne bɛ yɔrɔ min na bi walahi ne cœur bɛ yɔrɔ min na bi bi na ala k'an kisi ala k'an kisi walahi ala ka mali bon parce que an bɛɛ ka denbaya bɛ yen mais tubabuw ko tɛ ko plus pressé la musique danse mal fɛn min wagati sera a sera an ka taa fɛ de kan donc n balimaw nin ye ne ka foli ye jɛwune madi jɛwune n ka foli bɛ maliyɛn halalaw ye yɛrɛwolow n ka foli bɛ hɔrɔndenw ye walahi k'an bɛ ɲɔgɔn bolo an ma siran an tɛ siran an tɛ surunya ka siran donc nin y'a daminɛtɔ di a ma ban fɔlɔ donc eh, hɔrɔnden minnu ni n ka kuma digir'u la olu bɛ yafa n ma mais musokolonden minnu ni n ka kuma digir'u la eh, i bɛ se ka min kɛ i b'a kɛ sinɔn ne kɔni bɛ yan o de kun don ala sago aw sago aw salamu aleykum k'an bɛn wagati